Waleɲumandɔnfoli an b'a kɛ aw ye aw minnu bɛ ka an filɛ nin waati in na ɛɛ an b'a yira aw la k'a fɔ ko wɛrɛ dabɔra bi tuguni bari an ni an ka karamɔgɔkɛ n'o ye Adama Famanta an ni a ye ɲɔgɔn sɔrɔ bi kɛnɛ kan tuguni anw b'a fɛ a ka kuma aw ye aw minnu abonnélen don an ka chaîne YouTube la walasa aw bɛ se ka faamuyali sɔrɔ kow taabolo kan cogo min na bari an y'o de fɔ aw ye maa minnu bɛ mali kɔnɔ ani mali kɔ kan ni aw bɛ an lajɛ sanga ni waati a dabɔkun tɛ dɔwɛrɛ foyi ye fo aw mako bɛ se ka dilan cogo min na k'a to aw sigininw la ka sɔrɔ aw ma degun bari an y'o de fɔ dɔnni kuma cayara a tiɲɛ man ca nka a tiɲɛtigiw kelen-kelenninw bɛ yen o dɔ sigilen filɛ aw ɲɛkɔrɔ nin ye bi min bɛna kuma aw ye walasa ka se ka aw nimisi wasa cogo min na adama famanta salamualekum walekum salam warahmatulahi taala wabarakatuh an b'a fɛ i k'a foli di i filɛbaaw ni i lamɛnbaaw ma nin waati in na minnu bɛ mali kɔnɔ ani mali kɔ kan D'accord n bɛ foli di n ka YouTube lajɛbaw ka fara alisilamɛden bɛɛ lajɛlen kan minnu bɛ mali kɔnɔ ani minnu bɛ mali kɔ kan minnu bɛ diɲɛ jamana wɛrɛw la n ka foli ni waleɲumandɔn bɛ ka taa se u bɛɛ lajɛlen ma adama famanta o diyara an ye an b'i fo bozomori bi kumakan min bɛ an bolo k'a ɲɛsin i ma i k'an jaabi o la bari an bɛ wuli ka n'i sɛgɛrɛ de walasa ɲininkali min bɛ an bolo i ka se k'olu jaabi ɲininkali fɔlɔ min bɛ an bolo adama anw y'a ye filɛli bolo caman bɛ i bolo kolon min filɛ nin ye anw y'a dɔn nin ye kolon ye min ni a bɛ kuma ka maaninfinw kungo fɔ o kɔfɛ filɛli suguya wɛrɛ caman b'i bolo min ye burujugosiw ye min ye laturu ni a ɲɔgɔnnaw ye ni filɛli caman bɛ e bolo adama famanta an b'a fɛ k'i da don i ka filɛliw la a bɛ kɛ kɛcogo minnu na ani i ka filɛliw yalima i bɛ se ka mun de fɔ eh, an filɛbaaw y'a ko kan nin waati in na sanogo n'i ye n ɲininka o la n bɛ se ka min f'i ye ala barika la sanogo filɛlifɛn min bɛ ne adama famanta bozomori bolo filɛlifɛn naani ɲɔgɔn don a fɔlɔfɔlɔ o ye buguri ye n'an ko a ma laturu a filanan o ye kolonin ye sabanan o ye isikara ye n'an b'a fɔ o ma kuranɛ nasira naaninan min b'a la bɛɛ de t'o dɔn dɔnnibaga ka ca mais caman t'o yɔrɔ dɔn an b'a fɔ o ma ko hindu buna adamaden yɛrɛ ka hindu ye mun ye ɲɛnamaya la karisa fiɲɛ mɔgɔ de don wa karisa tasuma mɔgɔ de don wa karisa bɔgɔ mɔgɔ de don wa karisa ji mɔgɔ de don wa lolo mɔgɔ de don wa ou bien tile mɔgɔ de don wa Hindu de bɛ se ka nin fɛsɛfɛsɛ ka nin walanwalan ka kuma buna adamaden yɛrɛ ka tabiya yɛrɛ kuturu katara kan k'a daminɛ depuis musokɔrɔba ani cɛkɔrɔba bɛ yɛrɛmasɔrɔ kɛ n'i ye don min na ka na se fo ka t'a fɔ i yɛrɛ balikuyara Hindu de bɛ se ka nin bɛɛ fɛsɛfɛsɛ karisa bɛna to tasuma kasara de la wa ji kasara de don wa fiɲɛ kasara de don wa bɔgɔ kasara de don wa ou bien siraba kan kasara de don wa ale de bɛ nin bɛɛ fɛsɛfɛsɛ k'a yira n'an b'a fɔ o ma hindu o de la n bɛ min fɔ an balimaw ye dɔnni kuma cayara wa dɔnni kuma gɛlɛyara ɲɛnamaya la min b'a dɔn o ko ne b'a dɔn min t'a dɔn o ko ne b'a dɔn a tɔ yɛrɛ kɛra kiliyanw kunkolo fununa u t'a dɔn u b'u ko min u t'a dɔn u bɛ t'u ja min surtout surtout an balima étrangers minnu bɛ kɔkan jamanaw kan n bɛ min f'i ye sanogo i ka bɔ a kalama i ka bozomori chaque fois n b'a yira i la ne ka page youtube lajɛbaw la mɔgɔ minnu bɛna n ka video lajɛ k'a aimer n bɛ mɔgɔ saba fɔlɔ ta o mɔgɔ ninnu kɔnɔ k'olu ka baara kɛ fi sabilillahi alahu taala jati kosɔn k'a daminɛ u ka filɛliw la fo ka na se u ka magoɲɛ baaraw ma n b'o dilan u ye fi sabilillahi ala kosɔn o ye n ka kumakan fɔlɔ ye kumakan filanan sanogo an balima kɔkannamɔgɔw kunkolo fununen don bi dɔnnibaga ko la u yɛrɛ t'a dɔn u bɛ taa fan min u t'a dɔn u bɛ segin fan min ka sababu kɛ dɔnnibaga fulomaniw ye n bɛ se ka min f'i ye sanogo papiye ko la ne bɛna papiye sɔrɔ ka bɔ n fa jamana kan ka kɔkan jamana sɔrɔ cogo di sanogo o baara sira min bɛ ne adama famanta bozo mori bolo n bɛ n da don o la k'o dɔɔni f'i ye a fɔlɔ fɔlɔ an ka ala tɔgɔ dɔ bɛ yen an b'a fɔ a ma ko barawutu n b'o ala deli dilan ni barawutu nasira ye n b'a dilan n bɛ se ka min fɔ kiliyan ya a la o ye tile tan ani saba n b'a dilan ni alahu taala ka jɛ ye diɲɛ bɛɛ bɛ ban ala n'a kira bɛ sɔn a kɛ ala sago ye i mago bɛ papiye min na papiye i bɛ wele a bɛ don i bolo o ye minnu mago bɛ papiye la kɔkan jamanaw kan n'u bɛ fɛ n ka papiye sɔrɔ pour que ne ka se ka baarada ɲɛnama sɔrɔ bari ni papiye t'i bolo i tɔgɔ bɛ kɛ ko kɛrɛfɛden i tɔgɔ bɛ kɛ ko mɛrɛmɛrɛnkɛla mais n'i ye papiye sɔrɔ o y'i ka baarako dayɛlɛlen ye sanogo n bɛ min di bunu adamadenw ma o la o ye tile tan ni saba ye ni alahu taala ka jɛ ye o ye papiye ko nasira ye o tɛmɛnlen kɔfɛ min yɛrɛ ko ko ne yɛrɛ nin bɛ baara ɲini de kan baara de tɛ ka sɔrɔ mɔgɔw bɛ baara kofɔ n ye mais ni n taara u bɛ n janfa n bɛ se ka min f'i ye o bunakun fana kan sanogo o ye kumakan kelen pewu n b'a dilan a bɛ bɛn tile mugan ani seegin ni alahu taala ka jɛ ye n b'o ala deli kɛ ni ala tɔgɔ min u b'a fɔ a ma usuru bunu adama i y'a faamu o ala tɔgɔ in tɔgɔ de ye ko usuru bunu adama n b'a dilan n'o ye i y'a faamu ni alahu taala ka jɛ ye tile mugan ni seegin kɔnɔna na a bɛ kɛ ala sago ye a bɛ kɛ ala kira sago ye i mago b'i ka baara daminɛ pour que i k'o sɔrɔ ni alahu taala ka jɛ inshallah o baara ko o bɛ ɲɛnabɔ ayiwa ɛɛ an b'a fɛ ka ɲininkali min kɛ o la i y'a fɔ i ka filɛli ye suguya naani de ye i bɛ baara kɛ minnu kɔnɔ o filɛ suguya naani na ni o de ye ka filɛli kɛ mɔgɔw ye ani ka mɔgɔw buruju gosi adama yalima i b'olu kɛ ɛɛ cogo di joli ɲɔgɔnnaw la de buruju gosi ko gɛlɛnba don nka e b'a ɲɛdɔn i b'a kɛ joli filɛli k'i ka kow ɲɛf'i ye i b'a kɛ joli ɲɔgɔn na minnu bɛ jamana kɔkan ani minnu bɛ yan ani nali ka gɛlɛn minnu ma i ka so olu b'a kɛ cogo di aa Inshallahu Sanogo n'o o yɔrɔ ɲininkali o diyara n ye n bɛ se ka min fɔ o yɔrɔ kan minnu de bɛ kɔkan jamana kan n'i ko i mago bɛ buruju gosi de la k'a daminɛ i sifin f'i sijɛ fɛn o fɛn b'i ka tabiya kɔnɔ ka bɛɛ kisɛ walanwalan ka bɛɛ kunnafoniya jɛlen kɛ i tɛgɛ kɔnɔ an bɛ buruju gosi kɛ o ye waa naani ye i y'a faamuya min bɛ mali kɔnɔ min bɛ mali kɔkan buruju gosi na sira kɔnɔna na o ye waa naani ye o tɛmɛnlen kɔfɛ i y'a faamu minnu yɛrɛ bɛ faso maliba in kɔnɔ yan ni e de tɛ se ka ka na bozomori ka so bon ka bozomori ye a ka se k'i ka filɛli kɛ k'i sigilen to i sigiyɔrɔ la n'o ye filɛli sɛnpulu ye min tɛ buruju ta ye o filɛli sɛnpulu o bɛ kɛ darasi ba kelen ni an ko a ma ko waa kelen i y'a faamu ala sago i sago Ya
minnu ma se ka wuli ka na i ka so nɛgɛjuru sira dɔw bɛ yen olu bɛ se k'a bila min fɛ walasa i ka se ka ɲɛfɔli kɛ u ye waati kan wa o nɛgɛj sera san o bɛ yen i n'a fɔ o don susansen ka dɔrɔnsen anw z i n'a fɔ o don ye susantree karantiɲɛ tranteɛf ka tɔn a bɛɛ n'i ye orange don mais n'i ye 7 bɔ yen ka 6 bila yen o y'a kɛlen ye malitɛli ye sanga ni wagati a bɛ sɔrɔ Sanogo ɲininkali faamuna bon minnu fana bɛ yen n'olu de bɛ so ani minnu bɛ bureau kɔnɔnaw na minnu bɛ baarakɛdaw la minnu bɛ diɲɛ jamana fan o fan ne de b'a fɛ k'i sigilen to i sigiyɔrɔ la n'i ka filɛli ka k'i ye o filɛli in o de ye waa kelen ye o waa kelen i b'a ci nimɔrɔ min filɛ nin ye écran sanfɛ i b'a ci o la orange money na o la i bɛ yɛlɛ wasapu kan i ba tɔgɔ ani i yɛrɛ tɔgɔ i b'o fɔ n'i y'o fɔ inshallahu na an y'i ka filɛli fɛsɛfɛsɛ ɲɛfɔli bɛ taa k'i ye o wasapu kelen kan i ka ɲɛnɛmaya kuturu katara a jaabi bɛ d'i ma inisala ni alahu taala ka jɛ ye adama famanta i y'a o jaabi min di an ma o diyara an ye an y'a ye i ye da don papiye ko yɔrɔ la o faamuna maa dɔw bɛ jamana kɔkan malidenw don u sigilen don gɛlɛyaba b'u kan furumuso ko sira fɛ i n'a fɔ a bɛ an ka jamana in kɔnɔ cogo min na adama gɛlɛya bɛ maa minnu n'u furumuso cɛ i bɛ se ka mun de fɔ an ye kɔrɔ
sanogo i ka ɲininkali a diyara n ye ɛɛ ala ye diɲɛ da ka sababu da dugumakolo kɔ kan fɛn foyi tɛ yen ɲɛnamaya la sababu tɛ min na fo n'i ma wuli k'i ka sababu ɲɛɲini sanogo an balakaw u degulen don cɛw bolo i n'a fɔ an falakaw fana degulen don musow bolo cogo min na n bɛ se ka jaabi min d'i ma o yɔrɔ la e de kɛra cɛ o cɛ ye ko e de sera ne ma baara kɔnɔna na adama n furumuso de kɛn bɛ ka n tɔɔrɔ n bɛ solution ɲini na pour que n furumuso in bɛ se ka sabati n bolo cogo di ou bien ni n furumuso in bɛ se ka ɲɔgɔn kan fɔ cogo di sanogo inisalahu n'i sera famanta mori ma n'o ye ne adama ye n kan ka min kɛ o la aa kiyama ko tɛ o bɛ da kɛnɛ kan barisa n ma dalu wɛrɛ ɲini ka tɛmɛ dalu dama dama bɛ yen o de ye an faso dalilu ye i b'a fɔ nafoloko dalilu i b'a fɔ musoko dalilu i b'a fɔ denko dalilu ninnu dalilu de kɛn bɛ an faso dalilu jɔnjɔn ye buna adamaden mago bɛ min na sanogo ka cɛ karaba k'a di muso ma tarafata ni kɔnɔna na ɔ ala deli ɲuman ɲuman bɛ ne bozo mori bolo i n'a fɔ ka muso fana karaba k'a di cɛ ma i n'a fɔ ka cɛ karaba k'a di muso ma o yɔrɔnin kelen ko ye inisala n'ala ka jɛ ye mɛ sanogo fɛn dɔ bɛ an farafinw fana na kɛrɛnkɛrɛnlenya la an malidenw lagosi y'an ka ko caman tiɲɛ mm. dɔnnibaga bɛɛ tɛ tiɲɛ fɔla ye mɛ dɔnnibaga fana bɛɛ tɛ nkalontigɛla ye dɛ mɔgɔkɔrɔba mɔden kuma mm. min bɛnnen don i ka sababu bɛ mɔgɔ mɔgɔ la hali n'o ye a tɛgɛ fa bɔgɔmugu de la k'a d'i ma a ka ca ala fɛ o bɛ k'i ka sababu ye mɛ e ka sababu tɛ mɔgɔ min bolo e kunɲɛfan bɛnnen o ma e kunɲɛsinfan bɛnnen o tigilamɔgɔ ma n'o y'a kɛ ka d'i ma ja kusa don i b'a fɔ k'i ma ɲɛ ye mɛ n porofite o yɔrɔ la ka kuma an dɔnnibaga yɛrɛ damaw kan o ye mun ye e mana taa kiliyan mana wuli ka se e dɔnnibaga ma i n'a fɔ e bɛ laturu de gosi i n'a fɔ e bɛ kolon de gosi i n'a fɔ e bɛ isikara de kɛ n'i sera dɔnnibaga yɛrɛ ma min bɛ a ka dɔnta yɛrɛ dɔn kiliya nin ka sababu bɛ ne bolo dɔnnibaga b'o dɔn nin ka sababu tɛ ne bolo dɔnnibaga b'o dɔn mɛ mun na i bɛ waliden toromatize mun na i b'a ɛsikorokiri mun na i b'a ka nafolo minɛ k'a dun i tɛ tiɲɛ fɔ a ye e m'a ye bi an balima etaraze minnu bɛ yen i n'a fɔ burukina i n'a fɔ sɛnɛgali i n'a fɔ ivoire i n'a fɔ Gabɔ i n'a fɔ Guinee Equatoriale i n'a fɔ Libreville i n'a fɔ Congo Pointe Noire i n'a fɔ France i n'a fɔ Italie i n'a fɔ Amerique n'a ɲɔgɔnw bɛɛ de bɛ weleli kɛ fɛn fɛn mana weleli kɛ o bɛ i kanto karamɔgɔkɛ ma aa karisa ne bɔra dɔ fɛ yen o y'a fɔ n ye tan o y'a fɔ n ye tan ma ɲɛ ye jakosa don o tɛ se ka ɲɛ ye barisa ka da mun kan e taara dɔnnibaga min fɛ yen dɔnnibaga in yɛrɛ b'a dɔn fɔlɔ wa dɔnnibaga in yɛrɛ bɛ ka kuma min kan ne t'a dogo mɔgɔ si la i ta y'i ka nafolo ye ne ta ye n ka dɔnni i ma ne dɛmɛ ka n ka dɔnni ɲini ne m'i dɛmɛ k'i ka nafolo ɲini mɛ ala ye diɲɛ kɔni da ka sababu bila diɲɛ kɔnɔ n'i y'a gosi k'a di mɔgɔ mɔgɔ ma n'an bɛnn'a kan n'i y'a gosi k'a d'i ma diɲɛ bɛɛ ka ban ala n'a kira bi sɔn a bɛ k'o ye bari ne sigilen don kiliyan ka nafolo b'a la o famanta b'a diya kiliyan ka nafolo t'a la o famanta b'a diya barisa famanta sigira fɛn dɔ kan ka fɛn dɔ ɲɛɲini a yɛrɛ ye ka kɔn dɔnni in ɲɛ
ne bɛ balo ka sɔrɔ kiliyan kunna nafolo tɛ mɛ n bɛ min fɔ an balimaw ye a sera an ka ɲɛ yɛlɛ an ka bɔ dibi la ten surutu kɔkannamɔgɔw e de mago bɛ baarakɛ papiye la ubiyɛn n ka papiye ko dulonnen don ne ka avoka tɛ k'a diya n ye n bɛ n ka avoka sɔrɔ cogo di n ka papiye ko ka bɔ dibi la Ubiyɛn ne mago bɛ papiye de la n ye nin san janba in kɛ tunga kɔnɔ n bɛ fɛ ka na ɲɛ da fakɔrɔ ni bakɔrɔw kan ne bɛ sira sɔrɔ ka na cogo di o tɛ ɲɛnabɔ ni papiye ko tɛ ubiyɛn ne ye muso de furu ni muso in de sera ɲɔgɔn fɛ kɔkan jamana kan muso in nana n tarayi ka tugu cɛ wɛrɛ nɔfɛ ubiyɛn muso in nana n tarayi ko fɔ a ka to yen ubiyɛn a bɛ gɛrɛdenw ta ka n sɛgɛrɛ n'a ye inshallahu n'i ni ne famanta mori ye ɲɔgɔn ye selisɔn bɛ sɔrɔ i ka bana na ka furakɛ an balima minnu fana bɛ yen n'u bɛ kɔkan jamanaw na i n'a fɔ minnu bɛ mobili ta ka bɔ kɔkan jamanaw na ka na n'a ye an faso mali kɔnɔ ani minnu bɛ kɔntinɛriw sarize n bɛna feere kɛ n yɛrɛ ye puruke n ka bɔ nɔgɔ la olu bɛ dibi min na duwanyew bɛ k'u sɛgɛn u ka nafolow bɛ dun kɔmɛrisanw fana bɛ k'u sɛgɛn u b'u ɛsikorokiri u taw nɔfɛ ni ala sɔnna a ma ni ne famanta mori bolo donna ɲɔgɔn bolo ni alahu taala ka jɛ i ni bɛ min kan a tɛ falen i b'o sɔrɔ o tɛmɛnlen kɔfɛ n bɛ n sinsin min fana kan an minnu fana bɛ yen i b'i ka nafolo bila ka n'a di i kɔrɔkɛ ma ou bien i b'i ka nafolo bila ka n'a di i fanincinin ma ou bien i b'a bila ka n'a di i fakɔrɔba ma minnu fana tɛ Tunkarankɛw ka nafolo tɔgɔtɔ u bɛ don nafolo la yan k'a tiɲɛ k'u b'a fu sɔrɔ ka fu siri o dan na n ka nafolo bɛna na kun min kama a ka don o don sira fɛ a kana se ka dun mɔgɔ fɛ a ka kɛ ka n mago dilan ka n ka siniɲɛsigi sigi ni n nana don min n bɛ se ka n kun kɔrɔta n fadenw cɛ la inisala n'i ni famanta mori tɛgɛ donna ɲɔgɔn bolo o baaraw bɛ kɛ ni sarati saratikan minnu ye an bɛ tɛmɛ o sira fɛ inisala i ka nafolo tɛ tiɲɛ tuguni ala sago i sago sanogo i ka ɲininkali o diyara n ye ɛɛ i ye ɲininkali min kɛ n'o ye bagiko ye ne bozo mori ye n bɛ kuma bagiko kan n'o ye garisɛgɛ bagi ye n'o ye nafolo bagi ye ne m'a fɔ n ka garisɛgɛ bagi ko n'i y'a don i bɛ kɛ multimilliardaire ye dɛ mais i dayirimɛ i tɛ dɛsɛ o la i tɛ siri i faden na fɔ ka t'i sa don min na i y'a faamuya o garisɛgɛ bagi ne b'a dilan a bɛ dilan ni warijɛ de ye bolola bagi de don aa n'a dilanna n'a donn'i tɛgɛ la i ni bɛ nafolo min kan a ka ca ala fɛ ala t'i ni minɛ fiyewu f'i k'o sɔrɔ i y'a faamuya o y'i ka o ɲininkali ye o tɛmɛnlen kɔfɛ fana minnu bɛ yen ni olu ta ye kurusijalalako ye kurusijalalagosi bɛ an balima minnu na kɔkan jamana fara an ba maliba in kɔnɔna kan kurusijala nasira fɛ ni n ni kurusijalagosibaatɔ ɲɛ kɛra naani ye n b'a dilan k'a d'i ma dilan kalite fila bɛ n bolo jɔka caraki bɛ yen suli caraki bɛ yen suli caraki ye mun ye minnu ta a bɛ kɔrɔta hakɛto bɛ kuma kɔnɔ k'a tɛ k'u sago ye ani minnu ta yɛrɛ dalen don bugubugubugu k'a tɛ fonctionner yɛrɛ pewu n'an ye ɲɔgɔn ye ni alahu taala ka jɛ k'a kɛ ŋayaŋaya fɔ ka muso ka boli k'a dogo o fura duman duman o bi yan n'i y'a ta suko ni dugusajɛ cɛ don tile naani t'a la tile duuru t'a la i b'a ta don min o don de i b'a preuve ye ni alahu taala ka jɛ bon kuma lasurunya na an balima minnu bɛ yen kɔkan jamanaw kan Ɔ ni ne ye n ka nin baara ninnu kɛ n ka fura bɛna n fɛ yen sɔrɔ cogo di ou bien ne ka fura n bɛna a sɔrɔ sɔrɔ cogo jumɛn na o sɔrɔ cogo inisala ni alahu taala ka jɛ olu sɔrɔ cogo o tɛ problème gɛlɛn ye ka sababu kɛ mun ye agence kantela bɛ yen DHL bɛ yen bon autogare kɔnɔ a bɛ yen suguba kɔnɔ a bɛ yen a dɔ bɛ yen sebenikɔrɔ a dɔ yɛrɛ bɛ yen lafiyabugu inisala n' ala ka jɛ ye fura kɔni tacogo tamaki t'o la mais k'i ka kulubalikɛ k'a k'i sago ye k'a kɛ gɛjɛgɛjɛ ye fo ko muso ka boli k'a dogo ayi n'a dilanna k'a d'i ma a bɛ k'i sago ye ala ta kɔfɛ mais fura ye jɔn ye furakɛlikɛla ye jɔn ye filɛliba ye jɔn ye ala n'a kira de ye masa ye n bɛ min kɛ n ka kuma kuncɛ kuma ye n Famanta Mori mago bɛ aw fana ka dugawu na a ka dɛmɛ la ne ye funankɛnin fitinin ye n ma dɔ ye doma ye n bɛ aw ka dɛmɛ nɔfɛ an fa kɔrɔ minnu bɛ yen an ba kɔrɔ minnu bɛ yen an mɔkɛ minnu bɛ yen an mamuso minnu bɛ yen an kɔrɔ minnu bɛ yen n bɛ foli lase a bɛɛ lajɛlen ma n bɛ dugawu k'u ye n bɛ dugawu ɲini u fɛ i y'a faamuya yarabi ala ka an bɛɛ mago ɲɛ ala taala k'an bɛɛ mago ɲɛ an bɛ siran min ɲɛ ala taala k'an bɛɛ lajɛlen kisi a ma wasalamu aleyikum waramatulayi taala wabarakatu wa aleyikum salam adama famanta an b'i fo k'i waleɲuman dɔn i bɔra ka walawalali min kɛ sisan hakili la lamɛnbaaw ye nin faamuya kosɛbɛ ka segin a kan k'a fɔ aw ye aw minnu bɛ yen ni a ka di aw ye ka aw ka burujugosiw kɛ a ɲinina aw fɛ i bɛ mali kɔnɔ i bɛ mali kɔ kan n'a y'i ja wari ci adama famanta ma i k'i tɔgɔ ni i ba tɔgɔ fɔ a ɲɛna a ka di e de ye ka filɛli wɛrɛ de kɛ min tɛ burujugosi ye wari ci Orange Money fɛ walima i ka wuli ka n'a ka so a bɛ filɛli kɛ k'a di i ma e min bɛ mali kɔnɔ yan n'a ka d'i ye ni baara fɛnɛ de kɛra k'a tagali de magɛlɛya bɛ e la maaw bɛ yan minnu kɛrɛnkɛrɛnnen don k'u ci ka t'i ka fura d'i ma f'i ka so ka sɔrɔ i ma bouger donc an b'a yira aw la k'a fɔ ni ala sɔnna video wɛrɛ kɛnɛ kan an ni aw bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ ka kuma fɛn wɛrɛ kan min ni bi ta fɛnɛ tɛ kelen ye aw k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ wasalam Adama yo, Adama yo.